nke onye chiri nya zere o nwere ihe na-agba ndị mmadụ gharị ọ kachasị ụmụ nwaanyị a na-ajụ ajụjụ m wee sị ka m kọwara unu ihe unu amalụ ka ọ ghara ịna-agbagwoju unu anya ka unu nwee ike wee ghọtakwa n'onwe unu na ife ọbụla nke unu na-eme ihe gbasara ihe ọbụla nlọ mmiri ana achọ m ka ị gbaa mbọ tụsasị ozi a sonyekwara m maka ife ndị ọzọ ị ga na-amụta ọ bụrụ na ị na-esonyere m ọfụụ ị gakwa checkie na ihe nkụzi buru ibu nke ga-enyere gị aka ịmụta ife na ya maka ọdịnamma gị na nkụzi m na-akụzi bụ ka ọ dịrị gị na mma ka ị ghọta onwe gị ana m afụ ọtụtụ ndị mmadụ ma ụmụ nwoke ụfọdụ ụmụ nwoke mana ebe ọ ka njọ bụ ebe ụmụ nwaanyị nọ ọ sị na ọ rọkwa nlọ ebe ọ nọ na mmiri na o ji wee wụkwa di mmiri na o ji wee wụkwa nke a bụrụ nke ọzọ o nwere na nkụzi m kụziri unu

na o nwere ife na-eme ya na ọ ga na-eme gị affect because na gị na ya na-esharekwa ihe na ya ka e ji wee nwere ebe a sị sị na onye ya na ekwensu na-eri nri na-eji ogologo ngazi maka ịkpachapụ anya ịbanye o nwere ike ma onye gị na ya na-atọ bụrụ 5 and 6 na-eshare ife ị mara na ọ na-ebigharị aka ị mara na o so ndị a na-eje eme onwe ha initiate ma ihe ndị a na-abụ ife ị fụrụ na na n'iru akwụkwọ a na-agba n'aka i je goro gbaa gbarụ ma ọ wụ ego ayọrọ i weta i kee n'isi ị mara ife ị mara energy o ji wee bịa ị mara mmụọ o ji wee bịa na ị fụ na ndị ọzọ na-eme mgbe ha bịaziri n'ụ- na nlọ na-agba gị ụgwọ ị na-afụ e weru e weru- e weru nlọ ọjọọ wee na-achụgharị gị na ị mara na mgbe ị na-alọ nlọ ọjọọ ma ọ bụ ụmụ nlọ mmiri ọ ọ pụtaghị na ị bụ nwa mmiri ana o nwere ihe ya iche nya ka m ji ekwu ka unu na-akpachapụ anya ife ọbụla unu na-ego online ife ọbụla ọyị gị na-eme kpachapụ anya mara ụdị ọyị ị na-enwe maka o nwee ife ọyị gị mete ọ ga-esobe gị na ya ka ọ bụ ọ bụrụ sị ya na ị na-alọ nlọ ebe ị nọ na mmiri kedu ihe ị na-alụ ọyị gị wee ri ofu ife anụ ebe ọ na-echezi na ndị eze nwaanyị akarịa ndị ji emechi onwe ha initiate ha bịa ma ndị na-agba mmiri azụ wee na-agwọ mmiri ọgwụ ha ncha eze nwaanyị ndị amarọ ife na-ebigharị aka maka ego ndị ndị onukwu na ị na-eme na ị bụ onye ụka ofu ụkwụ na ị na-eme na ị bụ onye ụka na ị na-ekpere ndị ọcha ofu ụkwụ na ị na-asị ka i mee omenala i jedaru ndị ndị ga-eji wee na-agbara iche na mmadụ wee ru mgbe ndị mmiri gbawaziri gị ụgwọ e wee si na nlọ na-aghasasịrị gị ihe ọbụla ị na-eme maka mgbe ụfọdụ unu eche na onye ọbụla na-alọ nlọ mmiri abụrụ onye mmiri mostly ndị mmiri anaghị alọ nlọ mmiri mostly onye ọbụla bụ onye mmiri anaghị alọ nlọ mmiri ndị na-alọkarị nlọ mmiri bụ ndị ji mmiri ụgwọ ọ wụrọ sị na-ewe ka onye bụ onye mmiri and mgbe onye mmiri ji alọkarị onye nlọ mmiri wụ ọ bụrụ na o nwere onye na-achụ gị ma o nwere ife na-achọ ime e si through mmiri gosi gị something and mgbe ụfọdụ ọ bụrọ ife ahụ otu ahụ e si wee gosi ya na nlọ bụla otu ọ dị na ọ gị nwa ya figure out na mgbe ụfọdụ na nlọ ahụ bụrụ otu ahụ e si wee gosi ya ka ọ dị and ụmụ nwaanyị ka ọ kacha njọ maka na ndị ọyị ha emegbu initiate ebe ha na-achọ ka e were nke a wee jide nwoke ka e were nke a ka ọ wee na-ete ife na ife ọma niile si na mmiri mana ọ bụrụ na ị kpachapụha anya gị i were ihe abụrọ nke gị ị kwụọ ụgwọ ya a nasịsịa gị ife niile na-abịa n'ụzọ ndụ gị na ọ ya mere ndị a na-eje eme initiate ha mechazie wee jezie na-achọzi ndị a ga-eme ndị a ga-anabata anabatazi ha na-anara ife ọma ha ma ndị atasị na na-eji wee nyekwa ya baịbụl na nrọ na o ji wee fụ nke a na nrọ na o ji wee kwado mmiri ụmụ ife ndị a niile anaghị emezi na ọ ndị mmiri ka i ji ụgwọ i ji ndị mmiri ụgwọ mana gị nwa amarọ ife ndị a niile ị na-ego ori na-etinye isi gị ị ma energy o ji wee bịa ị ma ma ezigbo energy ka ọ bad energy onye gị na ya na-enye gị ihe ahụ gị na na-edu ejem ihe anyị na-ego maka favour ebee ka ị ma o si wee bịa aka ndị ogwu na mkpachapụ na anya na ife ọbụla na-eme na ife ọbụla na-eme na ndụ gị na taata bụ ife ị ma maka ya tụsasịa nkụzi a ka i wee nyere ndị ọzọ aka ndị ọzọ ghọtakwa na na o nwe ihe dịka di mmiri na onye ji ndị mmiri ụgwọ ka mmiri na-agba ha ụgwọ maka ị ma nwere ike ime ife 10 years back ọ bụrụ now ka a ga-ebido gbawa gị ụgwọ ya mgbe i chefuchagori mara ama na onye bụ onye mmiri adị alọka nlọ mmiri and o nwe ihe dịka na di mmiri na-enye gị nsogbu no ndị ji ebibi aka bighorisi aka mmiri agbawa ụgwọ maka mgbe mmadụ sị ka o merụ gị ihe a gị kweta na ọ ga-emerụ gị ihe a ma ọ bụ ị kpọ mmadụ asị ya na ọ na-eme edo otu a asị nwa gị kweta na a ga-eme edo otu a ị ma ebe o ji eme ihe a o je were afa gị jee na mmiri jee jee mee gị initiate na mmiri mee ifo mgbe o mechara ihe a mgbe mmiri bidozi gbawa gị ụgwọ ị gbagharịba ị sị na ọ di mmiri na-enye gị nsogbu ị mara na ndị mmiri na-agba gị ụgwọ ihe ihe i riri ihe i kwetere na ya kpachapụnụ anya unu ụmụ nwaanyị unu na-ana onwe unu n'iyi ife na-ewuzikwa now bụ a sị gị ee ụmụ ife ma ndị ndị na-agba na-agba na-agba iche na mmadụ bụ egwu bụ ashawo ọgwụ niile ahụ unu na-ete were ete n'ife unu ka unu were ka nwoke laa ahụ ka ọ ghara o nye unu ego unu ama ebe o si wee pụta ife niile na-atọ ụtọ si na mmiri and ife niile na-atọ ụtọ na-egbukwa egbu ka ị ghara iyi mechaa after 10 years or 20 years ị na-agba anya ma ife na-eme gị i chefuo na o nwe ndị i ji ụgwọ ebe ị na-agba ka o wee dịrị gị na mma ebe ị chọghị oge Chukwu ị chọghị ka oge gị ruo oge chi gị kwadoro gị ruo ebe ị na-achụ ya n'ike ife na-ewuzi now bụ ndị ndị ndị sex magic e ji ejide ụmụ nwoke na na-ana ụmụ nwoke n'iyi ọ ya na-ewuzi now because na ọ easiest way esi esi apa spiritual na ndụ mmadụ onye ọbụla ị fụrụ na social media na-emegoro ihe enu e mechaa ị na-achọ ife na-eme gị ọyị kụziri gị ihe a bụ nwaanyị kụzikwara gị ị bụrụ nwaanyị wee na-eme wee na-agazu ka nwoke wee fụ gị n'anya nwoke ka nwoke ghara ịhapụ gị echi niile mgbe ha gbara gị ụgwọ ife i riri ị gbagharịba sị na ị ma ife na-eme gị na ọ ndị mmiri na-enye m nsogbu ụfọdụ sị na eze nwaanyị i jee bazie i jee gbuzie onwe gị egbuo i jee bido eze nwaanyị na ọ bụrụ ihe mara gị agwa m unu na-esonyere nke unu na m ma akụzi oge ga-abịa mgbe m ma akụzi ka unu ga-esi wee ghọta onwe unu ị marụ mmụọ na-achị ụbọchị a mụrụ gị marụ ebe i si mara ihe ị bụ na ọ bụrọ mmadụ niile bụ onye mmiri na 99% ndị afụ bụ eze nwaanyị abụrọ ndị mmiri na ndị mekatasịa ha afọzi ife ndị ji mmiri ụgwọ eje be eze nwaanyị ebe a ka ọ ka njọ I mean a na-awọchụ na-afụ ụdị ha onye ọbụla bụ onye mmiri bụ ọgbanje kọnfam ọgbanje agụ anara agụ ya ị ga-afụ ọrụrụ onwe ji mee accept na ihe ọ bụ ọ ndị e mere initiate ebe ha na-ebigheri aka o nwere ike mgbe ọ nụziri di mgbe a chọziri ọgbọghọ nụọ di maọbụ mgbe a mụchara ụmụ mmiri bido gbaa ahụhụ maka na a ga-enye gị taịm mgbe ị ga-echefusi ihe unu amaghị n'ụwa karịrị unu ọ ya ka o ji wee dụ mma mmadụ ịkwụwa aka ya ọtọ ka ị ghara ị na-ata afụfụ ife i me ife ọbụla na-eme na ndụ gị ma ọ bụ nrọ ọbụla ị na-arọ nrọ mmiri ọ ngị mere onwe gị jee setụọ ndị i ji ụgwọ tụsa nkụzi a sonyere m na ife m ga-akụzi unu buru ibu mụ sịrị adịghị m akụzizi nrọ mmiri nọọ ife oge na-abịa mana ihe m na-akụzi na ife ga-enyere gị aka maka mgbe ụfọdụ ihe niile m na-akụzi ụfọdụ adịghị aghọta ya maka na ha amarọ onwe ha tinye nkụzi m n'ọrụ kwụwa aka gị ọtọ mara ụdị ndị ọyị gị na ha na-eme maka afụfụ ị na-ata tata bụ site n'ọyị gị ị bụrụ nwaanyị ị mechaa ihe niile a ka i wee gba moto ka i wee rụọ ụlọ ka i wee ra nwoke nwoke wee nye gị ego ka ha ji ka ndị ndị politishan nye gị ego ị na-epost na ee eh, na ị dụ 22 years wee nwee ihe dụ otu nwee ihe dụ otu mgbe ị ga-eruzi 40 years 50 years ị gbagharịwa abụazịa gị ụgwọ ife i riri uche unu dị ya ife mmiri abụrọkwa obere ife ife mmiri o jide famili tisasịa ya and ị gbagide afa jee na nke dibịa e nwerọ ife ọbụla i mere agwa m na ọ ndị mmiri na-asị i jide ha ụgwọ ọ ya ga-etisa famili unu niile ka ọ bụrụ nke ga-etisa famili gị and e nwerọ afa ọbụla a gbara e nwerọ ife ọjọọ ọbụla a chụrụ a ga-enweta solushọn ya and o nwere ike mgbe ọ fịazara gị ahụ icheta ihe i mere by then na na-akwụ ihe unu amalụ ana m ji agwa ụmụ nwaanyị unu na-eme ife unu na-emere ndị bụ na ebere ndị m ga-eme ite ebere maka na ọ bụrọ ụfọdụ ọ bụrọ mmadụ niile dị spiritual ma a na-ekwukwada na-eme n'ọjọ ụka ụka mere ife ndị a na-eji wee duo na tụsasịa nkụzi ka i wee nyere ndị ọzọ aka maka na mma gị